N bɛ nin o de la ani sɛkina amala bacili ninnu bɛ yen n'u y'u ka jɛnɛtigɛ nafolo don jeliba ase la walasa jeliba bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ bi parce que bi minnu bɛ yen u bɛ ka dɔ kɛ minnu bɛ yen u bɛ u seko kɛ kosɛbɛ mais san'olu ka na cɛbaw de fɔr'u kɔ i y'a faamu ne fɛ n bɛ ɲininka o de la cɛbaw jumɛn ye nafolo don jeliba ase la cɛba minnu ye wari don jeliba la k'a daminɛ bi fɔlɔfɔlɔ la fo ka na se bi ma dɔɔni fɔ an y'a la bon n'an ko bɛ cɛkɔrɔba ninnu ka baara fɔ an tɛ se ka fɔ ka s'a dan na n'an ko bɛ cɛba kulubali ninnu ka baara fɔ an tɛ se ka fɔ ka s'a dan na n'an ko bɛ tout petit ninnu ka baara fɔ an tɛ se ka fɔ dan na abilayi tarawele dit tout petit u y'u ka nafolomugu ta y'a don jeliba la ka s'olu ma sɛki umaru bacili ninnu u ye wari min don jeliba la a tɛ se ka fɔ bakaka bacili b'o cogo la sɛkina amala bacili b'o cogo la balabugu u ye wari min don jeliba la a tɛ se ka lakali 82 fɛnɛ zɛri nana jeliba kama deux zéro kɛ jeliba la a don sanba nana balɔn yɛrɛ tun tɛ se ka tan n bɛ taa sigilen sanba nana sanba nana balɔn tun tɛ se ka tan bon alifitiri tun b'a dɔn maci tun tɛ se ka tan mais a don amari daw jiginna tɛrɛn kɔnɔ a don 32 millions a y'a bɔ k'a don jeliba la yɔrɔ n'o ye 32 millions amari daw maliyɛnw a y'a lamɛn segu ka bɔ amari daw amari daw wayi ko ne ko ten amari daw usumani fin den kɔni ani karamɔgɔ jawando mɔdi hɔrɔnkɛ kumabali makan ni fɛnkɛla tɛ kuma o i b'a kɛ de a b'i ye de ka kuma n'o tɛ n'i bɛ kuma a ye fɛn de tɛ i ma fɛn de kɛ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye a don amari daw mi ta nana yɛlɛ o y'a sɔrɔ san nana ji sigira a don balɔn ma se ka tan alifitiri ko a ye maci alifitiri maci annulé o don y'a sɔrɔ règlement kura bɛ balɔntan na hali ni san kɛ mɔgɔ la ni dugu jɛra a bɛ a bɛ resiti a tɛ jate a tɛ segin ka di zoro zoro zoro zoro cɛw ka di u nana segin a kan lɛndi ɔhɔ amari daw filɛ jɔgɔramɛ don awɔ abilayi kumare ye numu de ye a taara ko abilayi kumare ma ko ayiwa n filɛ ka maci- maci filɛ ka le- ka segin a kan nin Ɔhɔ. ayiwa a k'a jija a ka gagner lɛndi de maci daminɛ lɛndi ye abilayi kumare y'a bi kelen don ka zɛri éliminer ka taa compétition na a tɛ tɛmɛ o kan o la o kɔfɛ jeliba taara union douala fɛ yen ka taa union douala ci un zéro ka tila ka n'u ci yan trois zéro ale kɛra un zéro ye yuba sise ala ka hinɛ na jeliba yuba sise o la bi kelen don an ka yubaba jeliba yuba sise min banna voilà ah. min banna yuba yuba sise min banna 82 ah. taara zayiri ci u taara fɛ union douala ci cameroun un zéro mhm. retour bɛnna u y'u ci yan trois zéro ballon daminɛ ballon daminɛ une minute la jouer premier bi bura tarawele ala ka bura ayi bura tarawele ala ka bura o kɛra 82 de ye o ɲinan o san bi naani de deuxième bi ablaye kumare milɛr troisième bi ala ka bura mɔgɔw de tun b'a fɔ de ko farafin den sise ni bura ye bɔlɔntan na a dun y'a sɔrɔ kamerunw ka attaquant kelen bɛ yen afiriki b'a ɲɔgɔn kun de a tɔgɔ yekule yekule awɔ a don bura fɛn de tun bɛ ka fanjiri jara fitinima don a sɔrɔ fanjiri jara eh. mali défenseur bɛɛ ka bɛɛ ka kɔrɔ n'a ye mais a don a sera ka yekule marquer denba yɛrɛ tɔgɔ kura da la a don terrain na ye ko den dɔ b'u tɔgɔ da sɔgɔmada fɛ den dɔ b'u tɔgɔ kura fana ko fa bɛ den dɔ wolo k'a tɔgɔ da ko mais ko den dɔ baarakɛ cogo k'a bɛ tɔgɔ kura wɛrɛ ɲini a yɛrɛ la Voilà a y'o kɛ donc jeliba a ye nin koba ninnu kɛ fo ka na bila bi la ɲɛmaa minnu bɛ yan an b'u fo an bɛ cani ɲamele n'a ka bureau fo u bɛ baara min na kɔlɔlɔ t'an b'u fo ka ɲɛsin basalifu n'a ka jama ma ani moro kulubali ni aruna fi jɔla an b'u fo kosɛbɛ u bɛ cɛsiri min ani lamini kamisogo ninnu
lamini kamisogo parce que mali bɛɛ dirigeant kelen min bɛ ne yɛrɛ bolo o ye lamini kamisogo kelen lamini ye min ye i b'a dɔn lamini ye hɔrɔn ye wa i da bɛ cɛ hɔrɔnya wa an bɛ kelen f'i ye lamini ye mɔgɔ sugu min ye n b'o fɔ n ka kuma kɔnɔ yɔrɔ caman na miliyɔn ni miliyari marali ka nɔgɔn ni hadamaden marali ye fɛn saba bɛ ala ye lamini kisi o ma mm, lamini tɛ baara kɛ ɲaamɛ ye mm-hmm. lamini tɛ hadamaden bisigi mm-hmm. lamini t'i turu maa kuma kan o de ye jama tugu a kɔ cɛbakɔrɔ ka baara to yen o hali muso sɛbɛ tafetigi tɛ maa kuma lamɛn n'i kɛra jama ɲɛmaa ye dɔrɔn baara banna e sen bɔra maa kuma lamɛn na

a bɛ nɔgɔya n'ala sɔnna jeli fama donc a bɛ cɛsiri min na an b'a fo jeli fama o kɔnɔna la baro tun an bɛ continuer n'a ye hali bi maliyɛnw k'a dɔn ko musa sisoko équipe nationale jelikɛ o de bɛna fɔ comme sanfɛ bi o kɔnɔna la jeli fama ɲininkali min b'an bolo cɛba dɔ ye e marquer i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma karonga keyita keke keke yɛrɛ ye jɔn ye keke ye mun ye ɲama
karonga ko ye min ye karunga yɛrɛ de ka di den ɲuman ye quoi maa o maa ye den ɲuman ye k'i ŋaniya ka ɲi k'i kɔnɔ jɛlen don k'i ŋaniya ka ɲi k'i tɛ juguya miiri ni hadamaden ye ko hasidiya toni kelen a tama kelen tɛ dusukun na karunga ko bɛ diya i ye parce que a bɛ se ka min muɲu a bɛ se ka sabali min muɲu kɔlɔkɔlɔ tɛ quoi ne ka karunga kɛra ka tɔn fɛ fo ka na kɔrɔ bi ka se san bi seegin ko ma bi o ye tiɲɛ ne yɛrɛ bɔra a fɛ yen bana ye ala jarabi de ye o don c'est que adamaden min ni mɔgɔ bɛ se ka jɛ n'a bɛ se k'a bɛɛ kun n'i ko kalan ala y'a d'a ma siga t'o la diplôme ba de b'a bolo a ye min sɔrɔ kalan na kojugu n'i ko kodɔn ala y'a d'a ma n'i ko sabali ala y'a d'a ma n'i ko k'i sɔn nafolo la ala y'a sɔn nafolo la parce que a ye baara kɛ banque BCEAO la yan ka taa baara kɛ banque la France ka taa baara kɛ banque la Amérique 1965 Mali ni Algérie de jouera en match tan don eh, Modibo Keita nana ka na coup d'envoi di Karunga Keita ma ani Duru Jakite ani Sarimane ani yɛrɛ hali Sakɔ ninnu a ko Karunga Keita ma ko aa Mandenmasa ko anw Sunjata su bɛ yan bi dɛ ko n b'a fɛ ne ka Algérie ci bi a ko problème t'a la monsieur le président a t'i sigi ni ala sɔnna a bɛ gagner balon tɛmɛna dɔrɔn duru jakite taara premier bi don alizeri ka jɔ la deuxième bi karunga keyita taara don mali ye alizeri ci modibo keyita nana ka n'u féliciter a dun y'a sɔrɔ karunga bɛ faransi de a nana o don de ka na jouer mali fɛ ka sɔrɔ ka segin ka taa karunga taara faransi bordeaux la a jouera bordeaux fɛ 1963 au championnat français la 1963 3 minutes 3 bi Karunga Keyita da France championnat 3 minutes 3 bi 3 minutes 3 bi Karunga Keyita a tɛ tɛmɛ a ɲɔgɔn attaquant mondial waati farafin den mhm. donc Karunga Keyita mhm. vraiment monument ba don ayi monument min don monument ka dɔgɔ Karunga la o Karunga kɛ maliyɛn bɛɛ de ye siga t'a la balɔntannaw bɛ yan nɔ yɛrɛ olu somɔgɔw ko dugu jɛ o jɛ u bɛ dugawu de kɛ Karunga Keyita ye o ka ɲi donc Karunga ni foli ka kan ale fɛnɛ n b'a fo kosɛbɛ fandaba n b'a fo k'a jɛɲɔgɔn n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo mɔgɔ nɛnɛ jakite ninnu fo ka na se bi ma ma tigɛ ɲɔgɔn na n'o ye badabada mɔgɔ nɛnɛ jakite ye vraiment n b'u fo k'u waleɲuman dɔn dirigeant minnu fɛnɛ bɛ jeliba la bi an bɛ foli k'u ye vraiment u bɛ u ye baara min kɛ u bɛ cɛsiri min na an'u ye terrain tɔgɔ dalen bɛ karunga la an b'a jira k'a fɔ u ta ye jama u ta ye club ko de ye vraiment an b'u fana fo u ye baara ɲuman min kɛ

donc hali faso ye diɲɛ miliyari d'aw ma kalo o kalo a t'aw sara bɔ donc n bɛ aw fo kosɛbɛ k'aw waleɲuman dɔn n tɛ se ka bɔ kuma na i yɛrɛ ɲuman na kiri jeli n'i ye jeli wele jatigi de b'a la donc n tɛ se ka ɲinɛ n bɛ sodirafu bama daramera fo n bɛ bama daramera fo a n'a ka denbaya ani lɔbɔ daramera ani yuma daramera n b'u fo kosɛbɛ sodira bama daramera kosɛbɛ ka kisima kulubali fo kuramaridaw la kisima n'a a jɛɲɔgɔn bɛɛ n'o ye dirisa jara ye ani dama tarawele ye n ka foli b'u ye dɔnku n tɛ se ka bɔ n kuma na n ka foli federasɔn perezidan n b'a fana fo baviye ture ani seku masire sila n ka foli b'u ye seku masire sila n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ani baviye ture hakɛto bɛ nin kan sala mahamadu Maliyɛnw aw ni jeli fama de sɔrɔlen tun bɛ ɲɔgɔn na ka se ka jamukan ɲuman jamukan duman jouer le jeu kɔnɔna na mali balontan sokɔnɔna ɲɛw ani a duguduguniw ka se ka kuma aw ye bonya ani danbe kɔnɔna na walasa k'aw labɔ ko caman kalama aw k'an bɛn waati wɛrɛ ko asalam